Илъэсиплӏ ипэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым и щӏалэгъуалэ зэхуэсым къыхилъхьауэ щыта адыгэбзэкӏэ дебатхэр ди курыт еджапӏэхэм ноби щокӏуэкӏ. Минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм ар проекту ятхри, Урысейпсо щӏалэгъуалэ ӏуэхухэмкӏэ агентствэм къызэригъэпэщ зэпеуэм ирагъэхьащ икӏи грант жыхуэтӏэр къыхуагъэфэщащ. Минитӏрэ пщыкӏубгъу тӏощӏ гъэ еджэгъуэм къриубыдэу гупхэр зыбжанэрэ зэхуэзащ. Фӏым я фӏыжу, нэхъ жьакӏуэу къыхэкӏа гупитӏыр бжьэгъуэ зэфӏэхьым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкӏэ, щӏэныгъэмкӏэ, щӏалэгъуалэ ӏуэхухэмкӏэ министерствэм щызэхуэзащ.

Мы ӏуэхур урысейпсо зэпеуэм къыщыӏэта зэрыхъуам, ирахьэжьа лэжьыгъэр къазэрехъулӏам дэ къытхутепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкӏэ, щӏэныгъэмкӏэ, щӏалэгъуалэ ӏуэхухэмкӏэ Министерствэм и пресс-ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏ Арамысэхэ Тимур. Тимур, дызэрыщыгъуазэщи, мы илъэсым грант жыхуэтӏу къэралыр щӏэгъэкъуэн къыфхуэхъури, адыгэбзэкӏэ дебат жыхуаӏэ зэпеуэр евгъэкӏуэкӏащ. Грант тхынт жыпӏэу мыбы ущыпэрыхьар дапщэщ, дауэ утегушхуат? Жыӏэпхъэщ, грантым дынэмыс щӏыкӏэ, апхуэдэ зэпеуэм дыхэмыхьэ щӏыкӏэ илъэсищ хъуауэ едгъэкӏуэкӏт проектри. Гуп цӏыкӏур дызэхыхьэщ, дычэнджащэщ, дыгупсысэри. Иджыри къэс Ахъшэ хэмыту дгъэзэщӏа проектыр зыгуэркӏэ ӏуэхущӏапӏэхэм зыкъыпщӏагъакъуэу щытмэ, нэхъыфӏыжу зэрытхуегъэкӏуэкӏыныр, нэхъыбэ гуп къызэтхухэшэныр. Абы дыщынэмыс щӏыкӏэ къыхэзгъэщыну сыхуейт япэми жылагъуэ зэгухьэныгъэ зэмылӏэужьыгъуэхэм проектыр къызэрыддаӏыгъар. Иджы мы илъэс кӏуам проектыр дызэхэтӏысхьэщ цӏыху гуп цӏыкӏуи ттхащ, иджыри ар едгъэхьащ Урысей псо щӏалэгъуалэм и ӏуэхухэмкӏэ и агентствэ жыхуэтӏэм. Абы иригъэкӏуэкӏт конкурс Среди физических лиц жыхуэтӏэм. Сэ апхуэдэхэм щӏалэгъуалэм я проект къагупсысамэ е я идеем зрагъэужьыну, нэхъ зрагъэубгъуну, апхуэдэ мылъкукӏэ зыкъыпщӏагъэкъуэну жари. Ар ттхри едгъэхьащ. ӏейуэ дригуфӏащ иджыри а грантыр къызэрытхьамкӏэ, ар щӏэгъэкъуэнышхуэ къытхуэхъуауэ жыпӏэ хъунущ. Акӏэ къыхэзгъэщыну сыхуейт мы гъэм Адыгэбзэ Хасэм икъукӏэ проектыр къызэрыддиӏыгъыр иджыри сэбэпынагъышхуэ къызэрытхуэхъур, министерствэми апхуэдэ методическэ и лъэныкъуэкӏи, темэр къызэгъэпэщын и лъэныкъуэкӏи щегъэкӏуэкӏынкӏи, административная помощь жыхуэтӏэри, абы и лъэныкъуэкӏи сэбэпынагъышхуэ къытхуэхъуащ министерствэр. Адэкӏэ мы проектыр Министерствэм, щӏалэгъуалэ парламентым и зэхыхьэм хэтхэм е нэгъуэщӏ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм евгъэкӏуэкӏыну, зевгъэужьыну, зевгъэубгъуну мурад виӏэ. Къыжысӏэну сыхуейт, Адыгэбзэ Хасэм гукъыдэж ищӏащ проектыр, адэкӏэ дэри вдэтӏыгъыу, Къэтщтэми едгъэкӏуэкӏыну, тхуегъэкӏуэкӏыну апхуэдэу ди къарум дыкъегъэгугъэри, пытщэну дыхуейт, жиӏащи, абы дэ икъукӏэ дыщогуфӏыкӏ. Сыт хуэдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэми, сыт хуэдэ министерствэ, ведомствэ дымыщӏыми, бзэм зригъэужьмэ, адыгэ лъэпкъым телажьэмэ, ар дэрыкӏэ фӏыуращ, дэ зыдужьынуращ, ди сабийхэр ефӏэкӏуэнуращи, дэ абы дрогушхуэ. Мы илъэсым гуп дапщэ мыбы къыхыхьар? Абы хэтыну еджапӏэхэр дауэ къыхэфхафэ? Мы гъэм гуп пщыкӏух хэтащ джэгум, ахэр дэ дыфӏэфӏӏым, фыкъыхыхьэ жытӏэу е етӏуэкӏыу, е залымыгъэкӏэ къыхэдгъэхьу. Езыхэр хуейуэ сабийхэм гукъыдэж щащӏам дей, дыхэтынущ, дызэдэуэнущ, ди къару здынэсыр къэдгъэлъэгъуэнущ щыжаӏэм деж ар дыфӏэфӏщи, мис апхуэдэ гуп защӏэщ къыхыхьар. Еджапӏэ япэм хэтаи къыхыхьэжащ. Бжьыпэр къэтхьыжынущ, жари, зэи хэмытауэ, ӏуэхум деплъынщ, дыхыхьэнщ, ди къару зынэсым деплъынщ, жаӏэу апхуэди диӏащ. Къыжыӏэпхъэщ финалым нэхъ лъэщ дыдэхэр зэрынэсар, ар Тэрч щӏыналъэм, Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапӏэм и гупыр зэрыщытыр, абы къыщынэмыщӏа Къэрмэхьэблэ дэт Езанэ курыт еджапӏэм и гупыр. Сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Къэрмэхьэблэ дэт Езанэ курыт еджапӏэм япэу мы ӏуэхум къыхыхьэура къыщӏэкӏынт. Пэж дыдэщ, япэ дыдэу къыхыхьауращ, тӏэкӏуи тешыныхьхэу, зиӏисри ямыщӏэу, дауи щыгъуазэ дыхъуну жаӏэу куэдрэ чэнджэщахэщ, ауэ пэжыр жысӏэнщи, а дыубзыхуа унафэхэм, правилэ жыхуэтӏэхэм тету, темыкӏыу гупхэм хъарзынэу загъэхьэзыращ. Темэ къыхэфхахэр къыщыхэфхым щыгъуэ абы фыщегупсысын щыгъуэ сыт тегъэщӏапӏэ фщӏа? Ар гъэщӏэгъуэн дыдэщ. Темэхэр жыпӏэм сыт щхьа сыт щхьа жыпӏэу ущӏэупщӏэу щытмэ, иджыпсту гъащӏэм ди щӏэблэщӏэр зрегупсысыр, абы яфӏэгъэщӏэгъуэн хъуныр, ар анэдэлъхубзэкӏэ зыпкърыпхыжынрэ купщӏэ кӏуэцӏыплъхьэнрэ ар нэхъ къалэн нэхъыщхьэу къэдгъэувауэ дэ жыдоӏэ. Адыгэбзэкӏэ уи гурылъыр, уи щхьэм илъыр жыпӏыныр ар Хэти къегугъуэкӏынкӏэри хъунущ, хэти къетыншэкӏынкӏэри хъунущ, ауэ дэ араи утыку итлъхьэну дызыхуеяр, иджырей гъащӏэм нэхъ къепхауэ, псалъэм папщӏэ къызэрыщӏэддзар Интернетымрэ щӏалэгъуалэмрэ. Дуней псо зылъэхъа бэджыхъым детхьэлэ жыхуиӏэр. Адэкӏэ, мис мы бзылъхугъэр иджырей гъащӏэм тепщэ щыхъуащ жыхуиӏэр финалым къэдгъэкӏуащ. Абы ипэӏуэкӏэ щӏыуэпсым и къэгъэсэбэпыкӏэр ди къэкӏуэнум зэран хуохъу жытӏащ. Ахэр псори гъэщӏэгъуэн темэщ. Абы къыщынэмыщӏауэ, щӏэныгъэр, щӏэныгъэм фӏыцӏагъэ къытхуехь, жери апхуэдэ теми диӏащ. Мис апхуэдэхэмкӏэ щапхъи къахьу, гъащӏэми къыхахыу, статистики къытхуахьу щӏэныгъэ къэхутакӏуэ лэжьыгъэхэри ирагъэкӏуэкӏауэ ди пащхьэ къралъхьащ сабийхэм. Утыку къихьа ныбжьыщӏэхэм жаӏэр къэзыпщытэнэу зи пщэ дэлъ гупым къабгъэдэкӏыу еджакӏуэхэм захуигъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкӏэ, щӏэныгъэмкӏэ, щӏалэгъуалэ ӏуэхухэмкӏэ Министерствэм и Управлением и унафэщӏ Мызхэ Маринэ. Темэм теухуам къекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэр нэхъыбэ хъуащ иджыпсту, ар икӏи ину ди гуапэщ. Егъэджакӏуэхэр къапщтэу щытми икӏи егъэджакӏуэ абы хэтхэр нэхъыбэ хъуащ, егъэджакӏуэ абы хыхьэхэр нэхъыбэ хъуащи, ари ину ди гуапэщ.

Дыдэӏуэну дыкъэкӏуауэращи, псоми икӏи зыфхузогъазэ, иджы-иджи псори фытекӏуэну дыхуейщ нобэ. Пщэгъуэ зэфӏэхьым темэ хуэхъуат цӏыхубзыр иджырей гъащӏэм тепщэ щыхъуащ жыхуиӏэр. Мы зэпеуэм и хабзэм къызэригъэувымкӏэ, зы гупым и пщэ къыдэхуащ, Пэжщ, цӏыхубзыр иджырей гъащӏэм и тепщэщ, жаӏэу, Абы ехьэлӏа щапхъэхэмкӏэ я псалъэр щӏагъэбыдэну. Адрейхэр абы къапэувын хуейт: Пэжкъым, цӏыхубзыр нобэрей гъащӏэм щытепщэкъым жаӏэу. Мы ӏуэхугъуэр зэрекӏуэкӏам щыщ теплъэгъуэхэр фи пащхьэ идолъхьэ. Къармэхьэблэ Къамбий Мухьэб и цӏэр зезыхьэ курыт езанэ еджапӏэм и еджакӏуэхэм сэлам гуапэ фыдох. Бзылъхугъэ нобэрей гъащӏэм щытепщэщ жызыӏэм тезыгъэчыныхь ди гупыр фызогъэцӏыху. Еджэнри, къафэри хэллагъэ, лэжьыгъэм хуэгумызагъэ, псом я жэуапри зыщӏэ, япэ спикерым и жьэм къыжьэдэкӏ псори зэтрищыпыкӏауэ фи пащхьэм изылъхьэну гупым етӏуанэ спикер Узакъанхэ Индирэ. Зи хьэлкӏэ щэныфӏэ, зи акъылкӏэ Сэтэней гуащэ, зи ӏущыгъэм дитхьэху, спикеритӏым жаӏэ псом гъунэ езытыжыну гупым и ещанэ спикер Шэрухэ Илинэ. Гупым ди щӏалэ закъуэми и бащэкӏэ дызыщыгугъ, ди гугъэр дыпумыгъэкӏ. ӏэштӏымкӏэ мыхъуу акъылкӏэ ӏуэхум хэлӏыфӏыхьыну гупым и эксперт Гъуэтхэ Астемыр. И анэр зэреджэр Гуащэ, дэ дызэреджэр ӏущыцэ. Мэлычыпхъуу ар губзыгъэ, акъыл зэхэдзэм и къызэгъэпэщакӏуэ гупым и аналитик Думэнхэ Дианэ.

Ди тхыдэр куэду къызыхэщыж нарт эпосым деж дэ дгъэзэнщи, бзылъхугъэр тепщэу щытакъэ? Сэтэней гуащэ нартхэм ӏуэху кърахьэжьэнумэ къыдэчэнджэщыртэкъэ? Сэтэней ахэм я анэу ябжыртэкъэ? Я псалъэм папщӏэ, иджыри щапхъэ къыфхуэсхьынщ Ахъмэт Муӏэед итха, урысыбзэкӏэ тхылъ итха Адыгские амазонки жыхуиӏэ седжа нэужькӏэ хьэлэмэт дыдэ къэсщӏащ сэ. Илъэс зыбжанэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ. Хэкур ихъумэну зи пщэ дэлъу щыта цӏыхубзращ. Цӏыху апхуэдэ цӏыхубзыр зы цӏыхухъу тхущӏым и закъуэ тынш дыдэу пэлъэщырт. Мыбдеж щӏыс цӏыхухъу цӏыкӏухэм я жагъуэ сщӏыну сыхуейкъым, ауэ ипэ зэманым цӏыхухъу къалъхумэ яукӏыху щытащ. Закъуэтӏакъуэ Сэтэней Сосрыкъуэ къызэригъэлам хуэдэу кърагъэлхэу щытахэр, е псалъэм папщӏэ Лашын. Хэкур зи инагъым зы цӏыхухъу ирагъуэтакъым пелуаным ирагъэзэуэну Лашын фӏэкӏа.

Бакъ Мариам, Фытыжь Марие, Лыкъуэжь Неллэ, Аброкъуэ Беллэ, нэгъуэщӏхэри. Етӏуанэрауэ, бзылъхугъэмрэ щӏэныгъэмрэ. Щӏэныгъэми иджыпстурей зэманым бзылъхугъэр тепщэ щыхъуащ. Ди республикэм, ди куейр щӏэныгъэ гуэрхэмкӏэ, ди кандидат, ди доктор хъуахэр къезбжэкӏыу щӏэздзэмэ си зэманым схурикъунукъым, ауэ ди Къармэхьэблэ и закъуэ къэсщтэнщи, Абы дэсщ бзылъхугъэ, егъэджакӏуэ, образованием и отличник жыхуиӏэм хуэдэу пщыкӏуий, нацпроект образование жыхуиӏэм хуэдэу тӏу, щӏэныгъэхэм я кандидату пщыкӏутӏ, щӏэныгъэм я доктору тӏу. Ахэм шэч хэмылъу щапхъэ къызытрахауэ жыпӏэ хъунущ Ковалевскэ Софье. Ар Урысей математикщ, механикщ. Ар есэпымкӏэ япэ бзылъхугъэщ, щӏэныгъэлӏщ, ар икӏи тхакӏуэщ. Мыбдежи ӏэмал имыӏэу къыхэзгъэщыну сыхуейт. Иджыпсту еджапӏэхэм и нэхъыбапӏэм я унафэщӏхэри цӏыхубзщ, я егъэджакӏуэхэм я нэхъыбапӏэхэри цӏыхубзщ. Ещанэрауэ бзылъхугъэмрэ политикэмрэ. Политикэми тепщэныгъэр хуэмурэ бзылъхугъэм ей мэхъур. Бзылъхугъэр ипэрей зэманым тет политикэм хэту тэмэму къамылъыту щытам иджыпсту абы унафэ къэралым, Думэм, абы нэхъыщхьэ унафэхэр ящӏыным ахэм ядоӏэпыкъу. Сэ ар тэмэму къызолъытэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, псалъэм папщӏэ, унагъуэм теухуауэ, сабийм теухуауэ, бзылъхугъэм теухуауэ унафэ гуэрхэр къыдагъэкӏынумэ, хэт абы тэмэму чэнджэщыфӏ къыуэзытыфынур? Шэч хэмылъу бзылъхугъэращ. Еханэрауэ бзылъхугъэмрэ хьэршымрэ. Терешкова Валентинэ СССР-м и летчик космонавтщ, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ щы гъэм ар япэ дыдэ хьэршым лъэтауэ щытащ икӏи ар жэщищ махуищкӏэ абы щыӏащ. Совет Союзым и лӏыхъужьщ, авиацэм и майор-генералщ. Еханэрауэ, гъуазджэмрэ культурэмрэ. Абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуащӏу ди цӏыхубзхэр лэжьащ икӏи мэлажьэ. Иджыри ди цӏыхубзхэм дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуащ франджы революцэм и лӏыхъужь Жаннэ д'Арк, иджыри адыгэхэм я лъэпкъым къыхэкӏа Хьэгъундокъуэ Елмэсхъани цӏэрыӏуэ хъуащ, ари Францием и лӏыхъужьщ.

Цӏыхухэм и дохутыр псалъэм хуэдэщ. Махуэ фӏыуэ, дэ ди гупыр Бетховен гурыӏуэныгъэкӏэм тепщэ щыхъуакъым жыхуиӏэ жыӏэгъуэм ди ӏэпэгъум дрителъхьэу аращи, абы теухуауэ ди гупсысэкӏэр къыжытӏэу, ди ӏуэху еплъыкӏэр наӏуэ къэтщӏыну ди мураду аращи, Мелкъэ къуажэм иӏэхэм гуапэу зыфхудогъэцӏыху. Япэ спикерыр сэращ, Орсэ идащ.

Псоми яцӏыху Сэтэней Мэлычыпхъу сымэ. Ахэр ӏущт сытым деж нартхэм я чэнджэщэгъуу щытауэ аращ. Мыхэм цӏыхухъур къагъэдэӏуэфу сытым деж жаӏэр къыдзрагъэкӏыфу щытакъэ? Щытащ, ауэ мыхэр цӏыхухъум, цӏыхухъу нартхэм ятепщэу щытауэ жыпӏэ хъунукъым. Хьэмэрэ тхыгъэм къыдывгъэзэжыт къыддэмыхужьэрыну Къаншобийрэ Гуащэгъагърэ, Къэбардэрэ Алтудрэ жыхуиӏэ пьесэхэр дигу къэдывгъэкӏыжыт. Сыт хуэдэ цӏыхубзу хэтрэ Гуащэгъагърэ Алтудрэ? Губзыгъэу щытащ, ӏущу щытащ, сытым деж щхьэгъусэр къагъэдэӏуэфу щытауэ аращ. Ауэ Къэбардэрэ Къаншобийрэ хуэдэ лӏыхъужьхэм ар ятепщэкӏэ ӏэмал зимыӏэт. Атӏэ абы цӏыхубзымэ пщӏэ хуащӏу, ягъэлъапӏэу, сытым деж и гъэсэныгъэмрэ губзыгъагъэр къагъэсэбэпу щытауэ аращ. Цӏыхубз пшэрыхь хущанэщ жеӏэ адыгэ псалъэжьым. Мыбы къикӏращи, сыт хуэдэ зэманми цӏыхубзыр игъэпэрыту щытауэ аращ, пщӏэ хуищӏу игъэлъапӏэу. Ауэ мыбы къикӏрэ мы цӏыхубзыр абы щхьэкӏэ тепщэу хъуауэ къуажэм, унагъуэм тепщэу щыхъуауэ аракъым зэи апхуэдэу щытамэ? Пэж иджыпсту дызэрыт зэманым лъэпкъ куэд урихьэлӏэнущ, абы щхьэкӏэ ахэр тепщэу хъуащ унагъуэм нэхъ лъэщ хъуащ жаӏэу, ауэ ар къызыгурымыӏуэхэм апхуэдэущ зэрыжаӏэр. Хьэмэрэ цӏыхухъур зы ӏуэхугъуэ гуэркӏэ еупщӏамэ, е и чэнджэщ гуэ къриӏыхамэ, е и псалъэмакъ гуэ къриӏыхрэ зыхилъхьамэ, абы щхьэкӏэ цӏыхубзыр унагъуэм тепщэ щыхъуауэ аракъым, е и лъэмыщӏ щӏэтын къищтауэ. Атӏэ абы я зэхуакум лъагъуныгъэ, хабзэ, нэмыс, цӏыхугъэ дэлъу аращ. Икӏи апхуэдэ унагъуэм зэгурыӏуэныгъэ, хабзэ, нэмыс, цӏыхугъэ зилъ Унагъуэм я бынхэр гъэсауэ гущӏэгъу яӏэу, сытым деж цӏыхугъэ зиӏэ цӏыху цӏыхугъэ яхэту мэхъу. Адэм щхьэгъусэм хуищӏ пщӏэм хуэдэщ ар зылъагъу быным и щхьэгъусэм хуищӏынур. Къуажэм ягъэпуда лӏыр фызым къыдехыжри, фызым игъэпуда лӏыр къуажэм къыхудэхыжыркъым, жи адыгэ псалъэжьым. Итог къикӏыращи, унагъуэр зытезыӏыгъэр цӏыхубз губзыгъэращ. Абы зэи тепщэ зыщищӏыну икӏи унафэ щищӏынукъым цӏыхубзым и щхьэгъусэхэр, цӏыхухъум и щхьэгъусэхэр. Абы къыгурыӏуэу щытымрищ, абы унафэ хуищӏу щытымэмэ, абы щытепщэу унагъуэм щыту щытымэмэ, апхуэдэ пщӏэ къыпхуащӏынущ а къуажэм, а цӏыхухъумэ. Абы зэи тепщэ зищӏынукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэмэ, абы тепщэ зыщищӏа махуэм и унагъуэм кӏэ зэриӏэнур къыгурыӏуэнущ. Апхуэдэщ ди лъэпкъыр зэрыщытар. Ди зэманым нэхъ ӏуэхугъуэшхуэ ялэжьу пӏэрэ цӏыхубзхэм тепщэну? Дэ ялэжьу къэтлъытэркъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэмэ, дэ ди унагъуэм итлъагъуэркъым тепщэ цӏыхубзхэр, икӏи дэ тлъэгъуахэм щхьэкӏэ ахэр тепщэу жыпӏэ хъунукъым. Зэпеуэр и кӏэм нэблэгъа иужь, ар къызэзыгъэпэщахэм, еджакӏуэхэр зыгъэхьэзырахэм, хэтахэм къазэрыщыхъуам щыгъуазэ зытщӏащ. Мы проектыр япэ дыдэ илъэсиплӏ ипэ къедгъэжьауэ щыта щӏалэгъуалэ палатэм, парламентым щӏалэгъуалэ палатэм къригъэжьауэ щыта проектщ. Абы ипэ дыдэ ит, япэ дыдэ щедгъэкӏуэкӏа Арщыдан къуажэ, япэ дыдэ къыщежьа ӏуэхугъуэхэм теухуауэ япэ ита Армысэ Тимур иригъэкӏуэкӏыу иджыри къыздэсым иригъэкӏуэкӏыу хуэдэу щытщи, Абы теухуауэ Тимур фӏыщӏэ лей къехь. Мы илъэс еплӏанэ зэрекӏуэкӏам ипкъ иткӏэ жытӏэ хъунущ нобэ лъэ быдэкӏэ проектыр ува жыпӏэрэ ущӏэупщӏу щытымэ, уващ жытӏэ хъунущ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, проектым и гупсысэ нэхъыщхьэу хэтар адыгэбзэр пӏурылъу адыгэбзэр бгъэшэрыуэу упсэлъэныращ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэ къыппэщӏэмыхуами, уигу ирихьми уигу иримыхьми а лъэныкъуэр А нобэ джэгуахэм фэ фызэплъами, дыщогугъ ди нобэ къыдэплъыну, телевизореплъхэми ягу ирихьауэ дыщогугъ. А лъэныкъуэкӏэ, лъэныкъуитӏкӏэ узэплъ зы темэр зыпкърахыфауэ, абы щынэмыщӏауэ, къэпщытакӏуэхэм къалэнышхуэ ятелъщ къуажэ къэскӏэ кӏуэцӏрыкӏыу. япэ дыдэ турым дей щыщӏэдзауэ Одна восьмая жыдоӏэ щхьэкӏэ. Абы дей къыщыщӏэдзауэ джэгугъуиплӏкӏэ укъыдэкӏуеину а сабийхэм дежкӏи хьэлъэщ, къэпщытакӏуэхэми фӏыщӏэ лей къахуэфащэу зэрыт. Проектыр зевгъэужьыну жыпӏэмэ, зедгъэужьыну ди гугъэщ, етӏанэгъэ Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къищтэжу абы и жэрдэмкӏэ ирагъэкӏуэкӏыну тщохъу. Нобэ финалыр мыбдеж щедгъэкӏуэкӏ щхьэкӏэ, лэжьыгъэ нэхъыбэр здекӏуэкӏар къуажэхэмрэ мис а университетымрэчи, абы и фӏыщӏэ лей къалэжь. Ахэри ди гъусэщ, ткъуэтщ, илъэс къэскӏэ къыдобэм. Мы гъэм япэ дыдэу дыкъыхыхьауэращ, пэж дыдэу. Ауэ мыбы ипэ илъэсхэм зэрекӏуэкӏар тщӏэт, ауэ дыхэтакъым, джэгукӏэ зыхуэдэри къыдгурыӏуащэтэкъым. Тӏэкӏу гугъу дехьурэ дыкъыхыхьащ, пэжым ухуеймэ. Ауэ сабийхэм, егъэджакӏуэхэм зэрыгугъуу къыдгурыӏуа щхьэкӏэ, еджакӏуэхэм зэрыгугъуу къагурыӏуакъым. Занщӏэу къапхъуэтащ хэтыну хуейуэ. Ди сабийхэр ауэдэщ. Адыгэбзэкӏэ сыт екӏуэкӏми хэтыну яфӏэфӏщ, зэпеуэхэм хэтыну яфӏэфӏ дыдэщ. Апхуэдизу езыхэм гукъыдэжи щаӏэм щыгъуэ хьэуэ тхужымыӏэу дадэлэжьащ. Егъэджакӏуитӏ дохъу еджапӏэм, сэрэ, Бе Маринэри, тӏури зэгъусэу, епщӏанэ епщыкӏузанэ классым щыщ ди еджакӏуэхэр, тӏуми ди зэхуэдэти, зэгъусэу дадэлэжьащ. Псом хуэмыдэу епщыкӏузанэ классхэм зэманыр ӏейуэ къомэщӏэкӏ, Ауэ итӏани зэрыжысӏащи, яфӏэфӏу, егъэджакӏуэхэм дгъуэтыр къэдгъуэту, езыхэм къагъуэтыр къагъуэту. Мыпхуэдэ упщӏэ етт хъунукъэ ди хьэрхуэрэгъухэм? Мыпхуэдэ къыхэдгъэхьэ хъунукъэ? Сэ мыпхуэдэ интернетым къыщызгъуэтащ, жаӏэу езы сабийхэри къыддэӏэпыкъуурэ. Гугъу дехьакӏэ дехьащ, ауэ дехьамикӏ дыщыгуфӏыкӏыжащ, тфӏэщӏыжкъым. Нобэ бжьыгъуэ зэфӏэхьым фи насып кърихьэкӏащ, япэ увыпӏэр къэфхьащ. Дауэ фыкъыхыхьа хъуат, егъэджакӏуэм дыхохьэ щыжиӏам, дауэ дыпэлъэщынур, жыфӏэу фыщегупсыса къэхъуа? Ипэрауэ, дэ къыхэзгъэщыну сыхуейт Залыкъуэ куейм илъэситӏ, илъэситӏ хъуауэ мы зэпеуэр къыхуэхькъым. Финалым кӏуэурэ тӏоми апхуэдэу темыкӏуу къэна. Дэ нобэ къапщтэмэ, тхыдэр ттхащ жыпӏэ хъуну, ипэ увыпӏэр япэ дыхэтат, ди къуажэ Къэрмэхьэблэ къуажэ, Къэрмэхьэблэ езанэ къуажэр Къамбий Мухьэб и цӏэкӏэ щыт еджапӏэращ. Нобэ ди насып къихь дытекӏуэри, апхуэдэу ди ӏуэху зыхуэхъуащи, ӏейуэ догуфӏэ. Еджа, егъэджакӏуэхэм къыщыджаӏам ӏейуэ ди гуапэ хъуа, дэ куэд щӏауэ ди нэ къикӏт, куэд щӏауэ зыхуэдгъэхьэзырыну дыхуейт мы зэпеуэм. Дауикӏ, бжьэгъуэ зэфӏэхьым унэсын ипэ, зыбжанэрэ утыку уихьэн хуейщ. Утыку уихьэгъуэ къэсыхукӏи, темэ къыватхэр зытехуэтэкъым. Нэхъ къывэгугъуэкӏауэ е мыбы сыт жытӏын жытӏу фыщегупсыса къыхэкӏа темэхэм? Нобэ ди темар тӏэкӏу къыдэгугъуэкӏауи жыпӏэ хъунукъым, ауэ абы ипэ диӏа темэхэр нэхъ зридгъэхьэзырыфт, нэхъ Куэд, абы теухуауэ нэхъ куэд къэдгъуэтыфт. Ар сыт статистикэу ирехъу, ар нэгъуэщӏ ӏуэхугъуи ирехъу. Ауэ нобэ гугъу дехьащ зыщыдгъэхьэзырым, куэд зэдгъэщӏэн хуей хъуащ, куэдым дрихьэлӏащ. Ауэ ди насып къихьа, дытекӏуа, ӏейуэ ди гуапэ хъуат къызэрырагъэблэгъамкӏэ. Нобэ нэхъ гугъу фыщӏехьар сыту ара? Нобэрей гъащӏэм мы темэ къыхэхар пэжыжу щыт Тхьэмэрэ фэ фи ныбжькӏэ мы темэм апхуэдэу нэгъэсауэ фегупсысу джыри щымытурэ? Дауикӏ, но дебатыр езыгъэкӏуэкӏхэм дэ тхуэмыщӏын, дэ къытхуэмыщтэн темэ къыдатынукъым. Ауэ нщӏэ нэхъ гугъуар, япэ дыдэ дэ къылъысар, бзылъхугъэр дунейм щытепщэщ, нобэрей гъащӏэм щытепщэщ. Аращ, а зы лъэныкъуэмкӏи зыдгъэхьэзыра, адреймкӏи зыдгъэхьэзырат, ауэ дэ дынэхъ дызыхуейр адрей лъэныкъуэрат. Ауэ ди зэмыгурыӏуэныгъэм къыхэкӏкӏэ къытлъысатэкъым, ауэ ди къаруи ди лъи зэхэтлъхьэри нобэ нэхъыфӏу, нэхъ дахэу зыкъызэрыдгъэлъэгъуэн ди егъэджакӏуэхэм ящӏар къыдбгъэдалъхьар хэмыкӏуэдэн щхьэ, я лэжьыгъэр хэмыкӏуэдэн щхьэ ӏейуэ гугъу зедгъэхьар. Мис иджы зэфӏэкӏа дебатыр адыгэбзэкӏэ екӏуэкӏам и кӏэм нэсыху фынэсащ. Дауэ фыкъыхыхьа хъуа? Дауэ къывэхъулӏа? Гугъут, тыншт, темэ къыватхэр дауэ къыфщыхъурэт? Щэ пщӏа апхуэдэ куэд хэта? Иу дигу ирихьащ темэ дызытепсэлъыхьри, ди ди дунейм нэхъ нэхъ къыхэгъэщау щыт темэхэм дытепсэлъыхьащ. Иу дигу ирихьащ. Нобэ мис апхуэдэу дызыхэтари иу ефӏакӏуэу ди дэ къыдэджэгуахэри тэмэму джэгуащ. Зытӏэкӏу тхурикъужакъым, ауэ.

Дыпсэлъэфу адыгэбзэкӏэ ди бзэ дымыгъэкӏуэдын папщӏэ, абыхэм дытопсэлъыхьри фӏыщ, мопхуэдэ нэхъыбэ щыӏам нэхъыфӏт. Мы еджакӏуэхэм я лъэпкъ литературэм, тхыдэм, щэнхабзэм и мызакъуэу нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я ехъулӏэныгъэхэми зэрыщыгъуазэр наӏуэ тщащӏащ. Абы къыщынэмыщӏа, я анэдэлъхубзэмкӏэ я гупсысэр къызэраӏуэтэфыр ди нэгу щӏагъэкӏащ. Фэ фщӏэрэ апхуэдэу адыгэбзэр?